Now, i dtosach báire, sula tosaím leis an Ghearmáinis, éistigí liom. Tá roinnt sibhse ag rá go bhfuil fadhbanna agaibh leis an OneNote. So, le gach uile ábhar, bígí cinnte go bhfuil sibh ag déanamh sync i rith an lae gach lá ionas go bhfuil na na na OneNotes uile ag uasghrádú an t-am ar fad. Now, má tá fadhb agaibh, is féidir libh dul ar líne, Mar is gnáth, ansin, úsáid do browser, tá mise ar Firefox, is féidir leat dul ar Chrome nó ar Safari nó pé rud, agus ansin logáil isteach i d'oifig trí sé a cúig le do chuntas Reachrann. So, má tá deacrachtaí agaibh ansin, just téigh go GCReachrann ponc IE agus ansin suas anseo sa cúinne tá an nasc ansin don Office Three Six Five. Má téann tú isteach ansin, beidh tú in ann logáil isteach mar is gnáth agus tiocfaidh an OneNote app suas agus beidh an leagan amach seo agaibh. Alright. So, inniu, tá muid ag déanamh an páipéar scrúdú ón Teastas Sóisearach ó 2015. Ok? So, má tá sin róbheag nó muna bhfuil an Res ceart go leor daoibh, isteach libh go dtí State Examinations, so examinations ponc IE. Tá sibh ag roghnú é sin, ag dul isteach i páipéar scrúdaithe 2015, Teastas Sóisearach Gearmáinis, a lán le déanamh ansin, agus tá muid ag dul isteach go dtí Ardleibhéal IV sin an leagan Gaeilge. So, nuair a tagann sé sin suas, beidh sin agaibh. So, má téann tú síos, oh.

So tá muid ag féachaint ar eins, zwei, drei und vier agus beidh muid ag freagairt na ceisteanna. So tá muid ag lorg ainm an club, tá muid ag lorg an suíomh, so cá háit a bhfuil sé, an gné speisialta, so rud éigin speisialta faoin áit, tasc dóibh siúd a chabhraíonn agus sonraí faoin thionscnamh ar siúl go luath. so tá neart le déanamh. So tá uimhir a haon déanta, so rachaidh muid isteach go dtí uimhir a dó. Muna bhfuil mo cabhair uait, is féidir leat léimt thar píosa den físeán seo, ach má tá mo cabhair uaibh, leanaigí ar aghaidh ag éisteacht. Ok, so Jugendclub Ikarus. So hier haben wir Jugend und Club. Sin éasca go leor. Jugendtreffer, Jugendherberge, Jugend sin

Nachbar sin an comharsa so na daoine a cónaíonn timpeall, bhuel, timpeall, ní an timpeall an cúinne, but timpeall thú, so in aice leat do chomharsa, eine Spielnachmittag,

Cuid 4 So, nuair atá sin thart, tá muid just chun brú isteach go dtí na scéimeanna marcála, 2015, ansin Teastas Sóisearach, Deutsch ansin, Gearmáinis, agus ansin, faraor, níl an leagan Gaeilge ar fáil ar chor ar bith toisc nach bhfuil meas na muice ag an Roinn Oideachais nó éinne eile. i mo thuairimse, i mo thuairimse you know allegedly an leagan Gaeilge a chur ar fáil so ansin má feic muid Teil E ansin ok so is féidir libh an ceartúchán a dhéanamh ar ceist 2 sin é ceartúchán a dhéanamh ar cheist a trí agus an ceartúchán a dhéanamh ar cheist a ceathair. Now, ná déan dearmad, má tá líne faoin bhfocal, ciallaíonn sé go bhfuil an focal sin ag teastáil leis an bpointe sin chun an marc sin a fháil. So, dá mba rud é gur scríobh tú ní tionsc, gníomhaíochtaí spóirt, ní bhfaighidh tú an marc sin, caithfidh tú a lán gníomhaíochtaí spóirt a scríobh ansin. chun an marc sin a fháil. Má tá sé i lúibíní ciallaíonn sé go bhfuil sé cabhrach ach níl sé fiúntach chun an marc sin a fháil. Alright, so sin deireadh don cheacht inniu. Tá súil agam go bhfuil gach rud ceart go leor libh agus go bhfuil sibh ag cur an ceann síos agus ag déanamh roinnt staidéir. Ná déanaigí dearmad, leaids, tá na treoracha ón HSE agus an Rialtas ansin chun gach duine a chosaint. Mar sin, ná bí ag dul amach, ná bí ag crochadh timpeall agus ná bí ag déanamh neamhaird ar na treoracha atá á fhógrú ón Rialtas agus ón HSE. So, tugaigí aire daoibh féin agus labhróidh mé libh ar ball. Auf Wiedersehen und.